nnọọ n'akụkọ ụwa na mbọsị nke tata bụ ọnwa itoolu mkpụrụ mbọsị nke anọ afa m bụ maazị Mbọnụ. a na-eme ka anyị mata na ndị uwe ojii akparana mmadụ ruru iri itoolu ebe fa nọ na oriri na ọṅụṅụ nke agbamakwụkwọ nwoke na nwoke nke ndị oyibo na-akpọ gay marriage ka nke a gasara a na-eme ka anyị mara na obodo Anambra steeti na ọtụtụ ndị igwe mmadụ eyiela akwa nke e jiri mara were na-abata n'ọdụ ahịa dị n'iche n'iche na-achụkwazi moto ma keke ọsọ n'ụzọ pụrụ iche were na-anapụ ndị mmadụ ego n'afa gọvanọ Soludo nke na-achị obodo a bụ Anambra steeti nke anyị na-amarọ ma gọvanọ ọ makwara na ife dị otu a dị n'obodo a ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola sị na ndị eyibere akwa n'obodo a karịzịrị ndị a na-eyibere akwa wee na-alụ ọrụ dị n'iche n'iche n'obodo a bụ Anambra ihe a ndị yahoo Soludo ebutere anyị bọket bọket a na-ele 500 naira na bọket a na-ele 500 naira na Emodi anara anyị each bọket 665 akwara bọket 10 bụta na ofu plaza asị ya kwụọ 65,000 ọrụ yahoo ka a na-eme anyị n'obodo anyị a. 65,000 ka plaza anyị kwụrụ na 10 bọket na 10 bọket anyị fụrụ ya Ehe, bọket a 10 65,000 ihe plaza anyị kwụ ihe ji a- na- na- na- ị ṅụọ pure water gị tinye n'ime bọket a na-ere 650 700 naira na n'Iweka n'Amobi asị m na ọ bụ ọrụ yahoo ka ndị a na-eme anyị ebe a ezigbo yahoo ka ọ ga-akwụ na laịn kwụjusi ebe niile na ụmụ nwaanyị sokuzie akpara sabik n'aka ndị yi yunifọm n'obodo a karịzi ọkwa ndị nke a na-ebu shọt bọs ma nke ga na-achụ ndị praịvet ọsọ enwere ike ịnya moto gafee onwe nke me na ugwu tara odumosi a nwoke mmadụ na-agara anyara onwe moto anakọtara ja bọsọ chụbụ ya chụwa bịa nwude erekere junction ọ gịnị ka o mekwa na a sị na o beat trafik kedu ebe trafik nwa dịkwanụ o nwere ebe trafik dị keezi ka e si wee ma na o beat trafik na ha na-akwụsị ya na o kwerọ akwụsị ya bụ ibeat trafik bụ ife na-emere emenụ mmadụ na agbamakpụrụ na moto adịra ụnụ azọbagokwa steering ndị e yinye yunifọm n'obodo a karị ndị mmadụ etiela mkpu n'otu obodo dị na okpuru Anambra steeti wee na-eti sị na ọ dị otu nwoke nke e bu ana be ya nwụrụ anwụ pụta n'ụzọ sị na mba na ya agaghị anazi ndị ọra obodo wee pụta n'igwe wee sị gịnị na-eme otu onye wee kunie wee sị mba na ya mara ife ya ga-eme nwoke a ka o ruo ụlọ ya bụ nwoke nwụrụ anwụ kwụsịrị ụgbọala nke bu ya sị na ọ dịghị ebe ọ bụla ọ ga-eje mana otu onye pụtara mee ya dịka ọ si wee masị ya ma buru nwoke a n'isi dọpụta ya n'akpati nke e tinyere ya ma ma buru ya buru ya n'isi wee na-abịa

ka nke a gasịrị otu ndị nke a na-akpọ ndị ntọrọ mmanụ ndị oyibo na-akpọ oil thief apụtala oge a na-agba ha ajụjụ ọnụ wee kwuo sị na ọ dịghị ihe mere nwere ike ime fa ka fa kwụsị iburu mmanụ dịka fa si ezuru mmanụ n'ala a bụ naijiria

How many, how many people?
emeela ka anyị mata na o nwere otu nwata nwa agbọghọ nke nne ya bụrụ ọnụ na ihi na ọ sịrị na nne ya mere na ọ mụtaghị nwa oge a chọpụtara na ife nwata a na-ekwu abụghị eziokwu ma ọlị nwata nwa agbọghọ a wee daa n'ala na-ebe na-ayọ nne ya na-ayọ igwe mmadụ ka fa yọọrọ ya nne ya ka o nwee ike gbaghara ya ndị mmadụ wee na-eti n'oke olu wee na-asị na ụmụ agbọghọ na ndị ụmụ itorobịa ndị na-eto eto fa sikwa asaa n'anya dọọ onwe ha aka na ntị maka ọtụtụ ije nke fa na-eje na be ndị amụma dị n'iche n'iche ka a ghara idufe ha ụzọ ị na-anụ gị ya? ị na-anụ na nke okwu ka na-apụta dị mọ okwu ka na- okwu ka na-apụta dị mọ
ị na-anụ ya abịa m na nke daa Gelesi na mpịa bịa emere ọja mụrụ nwa asị m ka m bịa mee ya ebe ọ bụ na a na-agbazi n'ịntanetị na onye ọbụla emezi post n'ịntanetị ya ka anyị jiri bịaba na-eji gị ele ebe a mee ya mee ya ị na-afụ ya ndị mmadụ etikwana mkpu n'oke olu sị na ife dị egwu emekwala ọzọ na otu nwa mmadụ nke nwụrụ anwụ n'obodo ya ka nwanne ya jere ọrụ na mba wee fụkwazie ya ebe ọ nọ o wee bụrụ na nwa mmadụ a bụrụ na onye lụrụ nwaanyị eri afọ ise mụta ụmụ na abụọ one man wey die five years ago is alive in bayelsa state i couldn't believe what my eyes dey say a man that died five years ago is alive in bayelsa state even get wife and pikin sef na wow So I went and I came back again. I had to go to the village where we kept pictures and um, I had to look for my brother's picture among all the pictures. I was looking for pictures and now I saw his picture. So I came with it. Not until I met this is this sister. Understand?
Ka nke a mesịara igwe mmadụ eti mkpu n'oke olu sị ndị ụmụ agbọghọbịa ndị na-eto eto ka ha kpachapụ anya fa n'ọtụtụ di nke fa ga-anụ tupu ịnụ di mara ebe nwoke na-anụ gị si ka ị ghara ịga je nụ onye nwụrụ anwụ daalụ nụ afa m bụ maazị mbọnụ na-esonye anyị na tiktok instagram facebook youtube maka ịma ife na-eme n'obodo a and inwe obi aṅụrị maka na anyị na-akpa mmadụ obi aṅụrị mgbe niile anyị na-ejekwa occasion dịka onye okwu okwu nke a na-akpọ MC n'olu bekee